Gaillimh agus seo é an obair bhaile ó aréir. An chéad ceist, ceist a deich. Agus so, deireann sé anseo san fhíor ar dheis, tá an uillinn, méid an uillinn ACB, so a méid an uillinn ACB, so an uillinn seo, ar cóimhéid le méid an uillinn CDB, so sin an uillinn sin. Agus mar a dúirt siad anseo, tá sé cothrom le 90 céim. So is triantáin dronuilleach iad an dá triantáin seo. Ceann seo, agus an ceann sin so tá siad an dá cinn dronuilleach agus deireann siad faigh na, fad na sleasa X agus Y so tá muid ag iarraidh fad an sleasa seo a fháil agus fad an sleasa sin a fháil. Okay, so chun é just a glan amach. So scar mé an dá triantán óna chéile, ok? agus molaim daoibh é seo a dhéanamh, so ath-tharraing an léaráid chun é a dhéanamh níos simplí, ok? So just thóg mé an chéad triantán ar dtús, so an triantán seo amach ón triantán eile. So tá sé anseo agus ar chlé. Agus is féidir linn a fheiceáil go bhfuil ár taobhagán anseo, is é 12 fad an taobhagán, fréamh chearnach 44 fad taobh amháin eile, agus X fad an taoibh eile. Um so tá ceann amháin, taobh amháin nach bhfuil ar eolas againn. OK? So tá, ba cheart go mbeimid ábalta é sin a fháil ag baint úsáid as teoirim Pythagoras. Agus arís ó inné, ag féachaint ar cad a bhí againn inné, um, tá mé chun an bosca seo a úsáid, agus seo teoirim Pythagoras. Ok, so Deirtear go bhfuil an taobhagán cearnaithe ar cóimhéid le suim cearnóg an dá taobh eile. So seo é an taobhagán, agus tá mé chun é sin a scríobh, é sin cearnaithe, cothrom le taobh amháin eile cearnaithe, so é seo. Agus mé chun braicéid a chur timpeall air chun a bheith soiléir go bhfuil an uimhir, an fréamh chearnach den uimhir iomlán cearnaithe, móide an taobh eile, seo X agus é sin cearnaithe. Ok, so anois tá cothromóid agam agus tá mé chun a bheith ábalta é a dhéanamh amach chun X a fháil. So 12 cearnaithe, sin 144. Cearnóg an fréamh cearnach de 44. Is féidir leat é seo just a chur isteach i do áireamhán, más maith leat, níl aon fadhb leis sin, nó is féidir leat just smaoineamh faoi cad a cealaíonn amach fréamh cearnach ach cearnóg, so is féidir leat é seo a scríobh síos agus X cearnaithe táimid chun é sin a fhágáil. So ansin, bain 44 ó 144, ag úsáid do ghnáth ailgéabar. Agus faigheann tú x cearnaithe ina aonar. So anois an t-aon rud a cealaíonn amach an cearnóg, mar a dúramar, ná an fréamh cearnach. Okay. So

Ok, so tá X againn anois, so is féidir liom é seo a scrios amach agus scríobh 10 anseo. So arís, ag úsáid teoirim Pythagoras, chun é a chur anseo anois.

suim cearnóg an dá taobh eile. So Y cearnaithe móide sé cearnaithe. So an botún is mó a dhéanann daoine anseo ná meascann siad suas an ord. So b'fhéidir go déanann siad deireann siad sé cearnaithe cothrom le Y cearnaithe móide deich cearnaithe. Bheadh sé sin mícheart. Okay? Nó deirfeadh siad Y cearnaithe cothrom le deich cearnaithe móide sé, so sin mícheart. Tá sé an-tábhachtach go gcuireann sibh an taobhagán ina aonar ar taobh amháin. Ok? Ok, so ar ais go dtí é seo. Tá cothromóid anois againn, deich cearnaithe cothrom le y cearnaithe móide sé cearnaithe, so iolraigh amach é, céad cothrom le y cearnaithe móide tríocha sé, arís déan é ar an áireamhán más maith leat, tóg tríocha sé ó céad agus faigheann tú seasca ceathair. Agus ansin, ansin, smaoinigh faoi, ok, ba mhaith liom Y ina aonar ag an deireadh. Cad atá chun Y ina aonar a thabhairt dom? Bhuel, ba mhaith liom fáil réidh leis an chearnóg seo. So an rud a chealaigh amach an chearnóg ná an fréamh cearn. so y cothrom le móide nó lúide ocht but táimid ag caint ar fad so deirimid ocht so sin iad ár freagraí. Tá x cothrom le 10 agus tá y cothrom le 8 agus ní fheicim aon aonad sa ráiteas sa cheist so is féidir leat just aonad a scríobh do féin, so aonad. Ach sin ceist deas.